onye opi eku bụ na mama azabunaghi igbo igbo ekene m unu igbo igbo ekene m unu nke onye chi ya zelena ebe onye na-ara ya ralụ ekene m ụmụ nwoke igbo niile kene ụmụ nwanyị igbo niile kene ụmụ ikolobịa igbo niile kene ụmụ agbọghọbịa igbo niile wee kene ụmụazị igbo niile kene ma ndị eze ndị ọchịchị dị iche iche nke onye chi ya zelu onye unu na-anụ onu ya tata bụ Dọkịnta Arịnzechukwu Blan, Udo Ndị Ụwa, Ochekwa Obodo, Ọba Ekpocha Ngwulu Enugwu Ukwu na Ụmụnri, Ambassador for Peace. Ọ mụ na-ekene Igbo bụ Igbo wee sị na anyị abata n'ụbọsị nke tata wụ abanị ise n'izu ụka nke oyibo kpọlụ fraịde ka anyị ji wee sị ka anyị kọwara unu bụ ndị Igbo ife gbasara obi nkọwa anyị na-akọwa tata anyị ya na-akọwa ya na mkpụrụ ụbọsị ise ọbụna n'izu ụka nke oyibo kpọrọ fraịde unu ga na-anụ onu anyị n'udo ndị ụwa tv ma n'ebe dị iche iche ndị Igbo isiokwu mụ bụ ihe gbasara obu ọtụtụ mgbe ndị mmadụ amarọzi ife a na-akpọ obu ụfọdụ ijele nke dị be fa mebie tikpọsịa nya mebisịa nya mana obi bụ ife e debe na ngwulu e ji ama ngwuru nwoke nwoke ọwụna ngwuru ọwụna ị batara fụ obu na ya bụ ngwuru ị ga-enye ngwuru anwa nsọpụrụ malụ na nwoke bu na ya bụ ngwuru a bịa na ya bụ obu a bịa lụọ ya na ngwuru o nwere ihe ị ga-eji ma na o nwere onye chiri echichi n'ime ngwuru anwa Ihe ị ga-eji ma na e nwere onye chiri echichi n'ime ngwuru anwa bụ na i nee anya n'iru obu anwa ị ga-afụ ihe a- osisi a kaavụrụ akaavụ n'olu oyibo ọ bụrụ n'Igbo a sị na a tụrụ ya atụ a na-akpọ azụ ọjị ụfọdụ na-akpọ ya azụ anya mmụọ ụfọdụ na-akpọ ya azụ ekwu a na-atụ ya ụzọ naabọ nwee ndị na-atụ ya ịnọ wee dọwa ya n'iru obu obu ọ wụ na ị batara anị afụ ya ị ma na o nwere onye chiri echichi onye mere chi mee ekwu na ngwuru anwa na o nwere onye mere eme mmụọ n'ime ngwuru anwa ewere ya nye ya bụ obu nsọpụrụ ma ọ wụrụ obu onye na-enwerọ eme mmụọ rụrụ ọ ka wụrụ obi ị bịa n'iru obu ahụ ibe a na-etinye ewu abịa dochaa blọkụ emecha ya o nwee oghere oghere ụfọdụ na-etinye block hole nwechala oghere oghere ihe eji wee mma mana o nwe ya chizie echichi o wesisie ya bụ blọkụ doo ya azụ anya mmụọ iji gosi na onye echichi abatago na ya bụ ngwuru obu a m na-akọwara unu nwekwara nsọ maka na ọ bụ nwoke and onye ya bụ obu dịrị bụ onye bụ diọkpara nọ na ngwuru anwa onye nọ ka nna Ọ bụ na nna nwe ngwuru anwa anọzi, ọ bụrụ onye bụ diọkpara ya. Eji asị na diọkpara na nna dị nwere obu. Obu a m na-akọwara unu ihe dị nsọ dị n'ime ya bụ apụta ụtụtụ onye bụ nwoke nwe ngwuru nọ ka diọkpara ga-abata n'ime obu anwa azacha ya bụ obu azacha mana before o jewe na ya bụ obu ọ ga-awụ arụ saa iru ụtụtụ taa atụ wee baa na ya bụ obu ọ baa n'ime obu anwa nwaanyị nọ n'oge ya anarọ abata n'obu anwa tutu o ruo mgbe ọ nọchara oge ya mkpụrụ abalị ịsaa wee nwee ike ịba na ya bụ obu mana nwoke nwere ụlọ bụ onye bụ okenye ma ọ bụ diọkpara nọzi na ngwuru anwa na-asị n'ọka nna bata n'ime ya bụ obu n'ụtụtụ zachaa obu anwa ife izizi ọ ga-eme na ya bụ obu na ọ ga-ewelite ife a na-akpọ ose ose ọra ụfọdụ na-akpọ ya ose ara dịka ndị si were akpọ nke fa ụfọdụ na-akpọ ya ose ọjị dịka ndị si akpọ nke fa mana anyịnwa bụ Enugu Ukwu na-akpọ ya ose ọra o weta otu ọ dụ n'ogbe o wefega ya n'azụ wee gbọwaa nya ọ gbọwaa nya o wee wepụ- wee wepụta ya o tie aka na ya bi o wee tie aka n'ime ose anwa o weta ofu mkpụrụ ose ara n'ime ya ma ọ bụ ịbụọ o were ya ọjụ- o metụ ya n'arụ ya sị ka ọra akwụ pụọ ka ara pụọ anyị n'arụ ka ife dị njọ pụọ n'arụ anyị maka na mmadụ adụrọ nsọ o were ya jụọ na ya bụ obu sị ka ife dị njọ pụọ ife ọbụla bụ ife bụ ife ọra akwụ bata n'obi ka ọ pụọ ọ wụpụọ ya bụ ose n'ilo o wekwalụ mkpụrụ naabọ ma ọ bụ ịtọ ma ọ bụ ịnọ ka o si wee dị masị ya n'obi ọ chọọkwa ọ chịlị ịsaa ọ taa ya n'ọnụ ya ka ọnụ ya wee guchi egucha mgbe ọ mesịrị nke a o welite nzu kpọkuo chukwu okike abịama chukwu chi evoru eke kele ụwa chi evoru ọbasi biri n'enu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala chi evoru onye ụwa niile na-akpọ isi ana enye chi evoru o welụ nzu wee kpee ekpele o welụ nzu kpesie ekpele nzu a unu fụrụ bụ chukwu debere ya n'ime ana ka etiri nzu mgbe mgbe onwe mgbe oge ruo m kọwaara unu ka nke a si dị o welụ nzu kpesie ekpele ụtụtụ o welụ ya kaa nya n'ala ugboro ịnọ Ahịa naanọ dụ n'ụbọchị Eke, Oye, Avọ, Nkwọ ọ ife ọ na-egosi. O wekwara nzu anwa tụpụrụ ndị ichie n'ilo. Mgbe o mesịrị nke a wetakwa nke a na-akpọ edo. Edo ife a na-akpọ ya bụ edo edo na-edo okwu dụlụ mmụọ na mmadụ ọ dị na ngwugwu mmadụ na mmadụ na-ese okwu e weta edo a sị na udo adịgwo e were ya mee ka udo dị n'ime ebe a edo nunwa bụ edo nunwa bụ edo ngwugwu o were ya kpekwa ekpere nke o kpesịa ya ọ tụpụ ya o gbukwuo ya n'iru ọzọ sotere ya abụrụ gịnị ọjị o wee were ọjị ụtụtụ a wee kpọkuo chukwu wee kpebe ekpere wee kọbalụ chukwu mkpa ya n'obu anwa wee kpọkuo nna ya sị nya bịa were ọjị maka na ọ nna ya bụ ndị ichie ọ n'obu a ka ọ ya-anọ kpọọ nna mụtalụ nna ya kpọọ nna mụtalụ nna mụtalụ nna ya wee sị fa na chi eforu ha bịa were ọjị ka ha meghee ụzọ n'obu a ka ọ ya-anọ wee yọọ fa n'ụbọchị nke anwa a nọ na ya ọ bụrụ mbọsị eke ọ sị ya na chi efu- chi eke eforu ka eke ketara anyị ife dị mma ọ bụrụ mbọsị oye ọ sị ya na chi oye eforu ka oye wetara anyị ife dị mma ọ bụrụ mbọsị afọ sị ya na chi afọ eforu ka afọ wetara anyị ife dị mma ọ bụrụ mbọsị nkwọ sị ya na chi ebu- chi nkwọ eforu ka afọ wetara anyị ife dị- ka nkwọ wetara anyị ife dị mma na ọ na-aga ụbọchị kpata- kpatakarịcha ụbọchị ahụ erikarịcha ọ gọọ bụ ọjị ọ gọsịa ọjị kpesịa ekpere ọ waa nya bụ ọjị o were ofu oke ọ tụpụrụ fa ya n'ilo sị ndị ichie na chi eforu na ya na ọjị ka unu were mgbe o mesịrị nke ọjị a o o nwere nwanne ya na-akpọ akụ inu ụfọdụ na-akpọ ya adụ ụfọdụ na-akpọ ya ogugololu a sị na ọ na-aga abụrụ ọjị afụ njege njege abụrụ ọjị afụ nwanne ya bụ adụ were ya wee taa n'ụtụtụ anwa o mesizie nya nke na-eso ya abụrụ kaikai akpụrụ akpụ mmanya ike e ji agwa ndị ichie okwu e ji akpọku chukwu unu na-anya unu fụa na ọ mmanya e ji agwa chukwu okwu a kpọghee nya bụ mmanya e wepụta ya n'ime ya otu oyibo si wee debe ya o nwere iko unu agwụrụ ya bụ mmanya mgbe o mesịrị ọjị o wepụta ya bụ mmanya o meghe ya o wee weli ya wee kpee ekpere ụtụtụ a kpọcha ya bụ mmanya a tụnye n'iko o weli ya kpee ekpere ụtụtụ a ma na nke ụtụtụ mbọsị anwa agaa ya na ndị igbo ana m ayọ unu unu emebizina obi ndị nna unu fa debere ngwuru ọbụla na-enwerọ obu ka jee lụọ obu na ọ ya ka e ji ama ngwuru nwoke nọ n'ime ya ndị igbo Unu arapụzina ife Chukwu nyere unu. N'olu obu anwa ka e ji were lote nna gị, nna mụtara nna gị, nna mụtara nna mụtara nna gị, ichie ukwu na ichie nta. And onye anwa bụ okenye nọ n'obu anwa, ya ra afụ ile naabọ n'ọnụ ya. Ife a na-akpọ ile naabọ n'ọnụ bụ ọ bụrụ mmadụ ya ga okwu eziokwu, ọ sị asị. Nọ mmadụ ga-akwụ n'eziokwu. nya ka eji wee na-edebe ya bụ obu nsọ obu anwa abụrọ ajọ ife ọ bụrọ ebe a na-egbu mmadụ obu anwa ka ọ ya aga o ruo na oge eji eri ji ọ na obu a ka a na-anọ wee kpee ekpere wee kwuo na ji aka na ji ọfụụ apụtagwo onye nwere ọkụkụ ọ kpesịa ekpere n'ọjị o gbuo ọkụkụ onye nwere ewu ọ kpesịa ekpere n'ọ- na- na- na- n'ọjị o gbuo ewu gbuo ọkụkụ onye nwere efi ọ kpesịa ekpere n'ọjị o gbuo efi gbuo ewu gbugasịa ọkụkụ wee tụọ mmanya na wee ribe ife na ya ka ndị nwadiana ya aga onye were ife bịa na ya bịa n'ibe nne ya n'ikwu nne ya enye obu a ka a ga-anọkwa wee kpere ya ekpere wee gọọrọ ya ọvọ nwadiana na ọ ga-adịrị gị mma na obi anwa ka nna ga-anọ na-ekpe ekpere n'ụtụtụ ọbụla wee na-ayọ chukwu na chi foro na obi a ka ọ ya na-agọ ọjị wee na-akọwalụ ndị ichie na anyị nwa abụọkwa ndị na-ezu ori na anyị ara amụta nwa ya ezu ori na anyị abụọkwa ndị na-eme ife dị njọ na anyị akwa mụta nwa na-eme ife dị njọ and onye ọ bụla nọ n'obu anwa bụ okenye na-edo onwe ya nsọ ya ara afụ o kwukata oji ka o kwuru ọcha mana taa ụfọdụ ndị mmadụ jideziri obu nna fa tikpọchaa ọ dụrọ ọnụ mma ndị mere nke a gharịba n'azụ n'ọnụ obu ahụ ka unu eji wee kọwa na ebe unu si n'agụ abata na ngwuru ọ na-anya asị ọkwa obu eji otu ọ nya bụ ife nlote nna gị obu ọbụla onye dị ndụ lụrụ ọkwa n'afa onye nwụrụ anwụ ka e ji rụ ya ọ n'afa nna gị ka i ji rụ ya bụ obi kpata na onye nna ya nọ ndụ anara alụ obu si na obu bụ obi ya ma nna gị nọ ndụ ị rụgodu obu ahụ nọ nna gị abịakwa na obu gị anwa ị lụ na-ekpere gị ekpere dịka omenala igbo si wee dị dịka ọdịnala igbo si wee dị ya na ụmụnne m ka anyị gbaa mbọ nekwasa obi anya onye kpọrọ onwe ya nwoke zuru ezu na nwoke ị mee ichi mee ekwu mee ọzọ mee ọba ma ị nwere obu o nwerekwa ememme ị mere maka o nwere ibe gosi na ị mere ememme o nwere nsọpụrụ a na-enye gị ma abata na ngwuru nsọpụrụ a ya-enye gị na ngwuru na-abata afụ obu ndị ike na ibe gị ndị nze ibe gị bata fa na-abakwute gị n'obu na anụ ọnị atụ alo ka ụbọchị ya esi wee dị mma maka nnekwu ụlọ unu nwee lụrụ bụ ụlọ unu nwe- ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị nwaanyị nọ na nso na-aba sọrọ ya onye tụsọ onye tụọ isi dị ka o esi na-aba n'ụlọ ahụ iwu ejiri ọba mana obu n'ụlọ a na-edo ya nsọ wee sị ka udo dịrị unu bụ ndị igbo mgbe unu na-anụ nke a ka unu were okwu m na-agwa unu wee mere ibe a. a kọwara ihe dị n'obu o rikakwanụ ọ bụrụ ndị na-eme omenala na-eme ọdịnala n'ime obu ahụ ka ị ga-abata ifụa ife a ga-edebesi n'obu ahụ ọfọ dị na ya ọfọ ndị ichie eji agwa ndị ichie okwu ọ n'ime obu ahụ ka ọ dị ị ga-afụsị obu ya gị bata olu obu bụ nwoke ị fụcha isi anụ dị iche iche n'ime obu anwa isi ewu eriri eri na isi evi ọ na-egosi na ọ nnekwu obi ka ọ bụ na obi anwa na-alacha aka ọ na-eweta ibe dị mma ị ga-afụ azụ ọjị na ya bụ obi ị ga-afụ ngwu agariga na ya bụ obu ị ga-afụ mkpa alọ na ya bụ obu ị ga-afụ ikenga na ya bụ obu anyị kọwara na a ga-enwe mgbe oge eruo ife ndị ndị- ihe niile ndị a na-akpọsị afa ma ikenga mụ ewepụta ya zikwuo unu ya anya na amarị amarị ya ka ọ kwụrụ unu ife ọ na-akọwa na asị awụ na-atọ ụtọ na-abacha n'iji tụpelụ tụpelụ na aja mana rịgbakwu gbaba n'iyi na nwa maalụ nna ya maalụ ndị ichie

ndị igbo ana m ekene unu unu nee anya n'okwu m gwara unu unu chegharịa echiche azụ na ya na obu abụrụ ajọ ife ọ ibe eji ama ngwuru nwoke ibe eji ama ngwuru edoro nsọ na ya ka ọ ya aga nwa bata ọ bakwuru nna ya atụ alo nna ya kpeere ya ekpere gọọrọ ya ọfọ ọ bụrụ nwa na-akwado ọpụpụ nna ya abakwulie nwa ya abakwulie n'obu ọ gọọlụ ya ọfọ ọ bụrụ nwaanyị ka a ya ekeri n'obu a ka a ya abọ tụọ alo tụsịa alo wee kerie ya bụ nwa o wee pụọ maka na onye mụtara nwa nọrụ n'ogologo ezi kerie nwa ahụ o kwesịrị ekwesị maka na ogologo ezi ahụ ụmụnna ga-anọrọ na ya i tufuru nwa ahụ etufu i leli ya ele na nwa ọbụla a ya ekeri a ya edunata ya na be nna ya bata na obu nna ya wee nọrọ tụọ alo ụmụnna ndị nwe ya bụ nwa abata tụọ alo wee kerie ya bụ nwa dịka o si kwesị ekwesị a wee gọọrọ ya ọvọ nwa m jee na ọ ya adịlị gị mma n'ọnụ ya ka a ya anọ wee kwadote na izuụka ọzọ na-abịakwanụ bụ fraịde ka m kọwakwara unu ive gbasara ka e si eme ive dị na ịnụ nwaanyị ma ọghọm dị na mmadụ nọ n'ezi kerie nwa na uru dị na mmadụ nọ be nna ya na o kerie nwa ive ọ na-anụta ndị Igbo ekene m unu ekene m unu ekene m unu udo dịsịara unu ma dịkwara mụ onwe m bụ udo ndị ụwa n'Enugwu Ukwu Oba Ekpocha Angwulu, Ambassador for Peace, ọ mụ wetara unu okwu a. M wee na-akọwakwara unu ndị Igbo maka unu ya na-asị onye na-ekwu okwu a kedu otu unu ya esi wee nweta ya unu nee anya n'iru ya bụ onyonyo unu ya afụ ihe edemede nke oyibo kpọrọ nọmba na-aga na ya ọ nọmba ahụ ka ọ ya aga ịkpọ nweta m o nwee ajụjụ gbara gharị ị chọ ịjụ m ohere dịkwara gị ịjụ ya m ga-akọwakwara gị ụmụnne m ka ọ dịrị unu mma oo